Torthaí taighde maidir le filleadh ar scoile. Fáilte chuig seimineár gréasáin seo na Roinne Oideachais. Tá fócas an tseimineáir ghréasáin seo ar na torthaí a tháinig as taighde a rinne Cigireacht na Roinne idir Meán Fómhair agus Nollaig 2020. Rinneadh an taighde i mbunscoileanna, in iar-bhunscoileanna, i scoileanna speisialta agus in ionaid Ógtheagmhála. Ba é cuspóir thaighde na cigireachta ná a fháil amach cé chomh maith agus a bhí na scoileanna agus ionaid ag feidhmiú sna cúinsí eisceachtúla ina rabhamar ag an am sin. Bhí na scoileanna díreach oscailte arís i mí Mheán Fómhair, th'éis dóibh dúnadh mí an Mhárta roimhe sin. Bhí dualgas orthu plean freagartha Covid-19 a bheith acu, agus mar thoradh air sin, bhí riachtanais dhochta ann maidir le fadú fisiceach, masc a chaitheamh, agus sláintíocht don fhoireann agus d'fhoghlaimeoirí. Nuair a bhí an taighde á stiúradh, bhain an Chigireacht úsáid as roinnt cur chuige éagsúil chun raon tuairimí a bhailiú faoin tslí ina raibh scoileanna ag feidhmiú le linn an chéad téarma sin. Go bunúsach, bhí trí phríomhghníomhaíocht taighde i gceist, comhráite le príomhoidí scoile agus le comhordaitheoirí ionad ógtheagmhála, fócasghrúpaí le leanaí agus le daoine óga, agus suirbhéanna ar líne ar phríomhoidí, comhordaitheoirí ionad, múinteoirí, tuismitheoirí agus foghlaimeoirí. Go suntasach, chuir an taighde léargais luachmhara ar fáil faoin gcuma a bhí air do na foghlaimeoirí a bheith ar scoil ag an am sin. D'ullmhaigh an Chigireacht sé thuarascáil ar an taighde. Tá siad seo, mar aon le tuarascáil achomair, ar fáil ar www.gov.ie. Sa chur i láthair seo, déantar torthaí an taighde a léiriú faoi cheithre phríomhthéama, feidhmiú sábháilte scoileanna, an tacaíocht a bhí á sholáthar don fholláine, an chuma a bhí ar eispéireas scoile, agus an chuma a bhí ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim. Is é an chéad cheann de na téamaí seo ná feidhmiú sábháilte scoileanna. Bhí sé ríthábhachtach go bhfeidhmeodh scoileanna go sábháilte agus go deimhin, léiríonn taighde na cigireachta gurbh áiteanna eagraithe, socair agus sábháilte iad scoileanna agus ionaid oideachais le linn an téarma Meán Fómhair-Nollaig. Bhí socruithe curtha i bhfeidhm ag scoileanna chun riosca tarchuir Covid 19 a íoslaghdú agus bhí comhoibriú go forleathan idir múinteoirí, foghlaimeoirí agus tuismitheoirí leis na socruithe seo. Ar an iomlán, bhraith scoileanna tacaithe ag na hacmhainní a bhí curtha ar fáil ag an Roinn, go sonrach, d'fháiltigh príomhoidí teagaisc i mbunscoileanna roimh na laethanta riaracháin breise agus thug formhór na múinteoirí le fios gur bhain siad úsáid as treoir na Roinne ar athoscailt scoileanna. Bhí roinnt dúshlán praiticiúil ag scoileanna agus ionaid freisin nuair a bhí comhairle sláinte poiblí á chur i bhfeidhm acu. Ceann de na dúshláin a bhí ann ná teacht ar mhúinteoirí ionaid. Bhí roinnt príomhoidí imníoch freisin go mb'fhéidir nár leor an maoiniú breise a cuireadh ar fáil chun leathadh Covid-19 a chosc. Pléitear cúrsaí folláine faoin dara téama. De réir mar a d'oscail na scoileanna, threisigh an Roinn an tosaíocht a bhí le tabhairt do ghníomhaíochtaí chun tacú le folláine foirne agus foghlaimeoirí. Go deimhin, léiríonn taighde na Cigireachta go raibh an aird a tugadh d'fholláine mar ghné ríthábhachtach don fhilleadh rathúil ar scoil. Rinne scoileanna agus ionaid a seacht ndícheall tacaíochtaí breise don fholláine a chur i bhfeidhm agus an fhianaise atá ann ná gur éirigh go han-mhaith leis na tacaíochtaí sin. D'aontaigh múinteoirí ar fud na n-earnálacha go raibh scoileanna ag tacú le folláine foghlaimeoirí. Léirigh tuismitheoirí ardleibhéal sástachta leis na tacaíochtaí a bhí ar fáil d'fholláine foghlaimeoirí. Thug formhór na bhfoghlaimeoirí le fios go raibh fhios acu cé lenar chóir dóibh teagmháil a dhéanamh ar scoil má bhí gá acu le cúnamh. Thug siad le fios freisin go raibh deiseanna acu sóisialú in ainneoin na socruithe nua a bhí i bhfeidhm. Mar sin féin, bhí an bhuairt maidir le Covid-19 mar ábhar imní go leanúnach i scoileanna agus ba léir go mbeadh gá le tacaíochtaí go leanúnach don fholláine. Thug foghlaimeoirí le fios gur gá níos mó airde a dhíriú ar a bhfolláine choirp agus rinne siad moltaí ar nós cead a thabhairt éadaí teo a chaitheamh agus in iar-bhunscoileanna níos mó sosanna aeir a bheith acu. Bhí imní ar roinnt múinteoirí, go háirithe ag leibhéal na hiar-bhunscoile, faoina sábháilteacht ina scoileanna. Pléitear eispéireas scoile na bhfoghlaimeoirí faoin gcéad téama eile. Ar an iomlán, bhí comhaontú láidir ó dhaltaí agus scoláirí agus ó thuismitheoirí, príomhoidí agus múinteoirí go raibh scoileanna ag feidhmiú go héifeachtach. Léirigh an taighde freisin go raibh an t-eispéireas scoile le linn na chéad téarma dearfach do go leor daltaí agus scoláirí. Bhí siad sásta bheith ar ais ar scoil agus i dteagmháil arís lena gcairde. Léirigh siad freisin go mb'fhearr leo go mór bheith ar ais ar scoil seachas bheith ag foghlaim ón mbaile agus léirigh siad meas as an nua ar obair na scoile agus na múinteoirí. Le linn phlé na bhfócasghrúpaí, labhair na foghlaimeoirí faoin tionchar a bhí ag na socruithe nua ar a n-eispéiris scoile agus ar a n-idirghníomhú le daoine eile. Nuair a bhí masc á chaitheamh, mar shampla, bhí sé deacair cairde a dhéanamh agus aithne a chur ar mhúinteoirí nó mothúcháin a thabhairt faoi deara. Bhí daltaí agus scoláirí imríoch faoi bhearnaí ina bhfoghlaim mar thoradh ar dhúnadh na scoileanna. Theastaigh uathu freisin go rachfaí i gcomhairle leo faoi rudaí a bhaineann leo maidir le cinntí a scoileanna faoi rialacha agus prótacail Covid 19. Sé an teagasc agus an fhoghlaim an téama deireanach a bheidh á phlé againn. Cé nach bhfacthas cheana an cineál suaiteachta a mhothaigh scoileanna de bharr Covid-19, bhí príomhoidí, múinteoirí, tuismitheoirí agus foghlaimeoirí dearfach i gcoitinne faoin teagasc agus faoin bhfoghlaim le linn na chéad téarma den scoilbhliain. Ní raibh, áfach, an t-aiseolas a tháinig ó iar-bhunscoileanna chomh dearfach céanna leis an aiseolas ó bhunscoileanna. Rinne príomhoidí agus comhordaitheoirí ionaid cur síos ar an díograis a léirigh foghlaimeoirí agus mhol siad na cuir chuige cruthaitheacha agus nuálacha a bhí in úsáid ag go leor múinteoirí. Bhí bearta i bhfeidhm ag beagnach gach scoil a raibh foghlaimeoirí a bhí in ardriosca Covid-19 acu lena dheimhniú go bhféadfadh na foghlaimeoirí sin leanúint leis an bhfoghlaim. Is féidir rath an teagaisc agus na foghlama a chur i leith roinnt tosca. Ghlac múinteoirí am chun an pointe ag a raibh foghlaimeoirí a aithint agus baineadh úsáid as na túspointí seo chun an teagasc agus an fhoghlaim a chur chun cinn. Rinne múinteoirí ar fud na n-earnálacha go léir a gcur chuige a oiriúnú don teagasc agus don fhoghlaim. Bhí méadú suntasach in úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha agus bhí ardáin foghlama digití ag beagnach gach scoil. Bhí foghlaimeoirí an-dearfach faoin úsáid a bhain na múinteoirí as na teicneolaíochtaí digiteacha. Lean roinnt dúshlán maidir le saincheisteanna TF freisin. Bhí éagsúlacht saineolais i measc múinteoirí, go háirithe múinteoirí bunscoile, ó thaobh úsáid na n-ardán digiteach. Bhí deacrachtaí ag roinnt scoileanna freisin maidir le nascacht le leathanbhanda ardluais agus bhain dúshláin eile leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim le linn téarma Meán Fómhair-Nollaig. I gcomparáid leis an suíomh réamh-phaindéime, bhí níos lú deiseanna ag foghlaimeoirí a bheith ag obair i gcomhpháirt le linn ceachtanna. Bhí níos lú deiseanna foghlama praiticiúla ann freisin. Rud eile a bhí i gceist d'fhoghlaimeoirí ná an t-aiseolas a bhí á fháil acu ar a gcuid oibre mar thoradh ar na socruithe nua ar scoil. Thagair siad don deacracht a bhain le haiseolas duine le duine a fháil, cibé acu sa seomra ranga nó don obair bhaile. Bhí roinnt daltaí iar-bhunscoile imníoch faoi cháilíocht an aiseolais a fuair siad óna múinteoirí. Rinne an taighde a lán torthaí dearfacha a aithint maidir le feidhmiú scoileanna agus an cineál eispéireas scoile a bhí ann sa tréimhse ó Mheán Fómhair, Nollaig 2020. Go háirithe, is léir gur éirigh le scoileanna feidhmiú go sábháilte agus go rathúil le linn na tréimhse seo in ainneoin na ndúshlán iomadúla a bhí ann. Is féidir an rath a bhain le scoileanna a athoscailt agus iad a choinneáil oscailte a chur i leith cheannaireacht na bpríomhoidí agus an leibhéal ollmhór chomhoibrithe ba léir i scoileanna agus in ionaid Dhírigh an rath a bhain le hathoscailt na scoileanna aird ar an ról ríthábhachtach a bhíonn ag scoileanna i bhforbairt oideachasúil agus shóisialta foghlaimeoirí agus ina bhfolláine i gcoitinne. Rinne an taighde roinnt réimsí tábhachtacha a aithint don ghníomhaíocht freisin, go sonrach maidir le cinntiú go bhfuil socruithe i bhfeidhm maidir le soláthar múinteoirí, go bhfuil rochtain leordhóthanach ag scoileanna ar an leathanbhanda, agus go leanann an fáil ar acmhainní chun tacú le scoileanna cosc a chur ar scaipeadh COVID-19 de réir mar a athosclaíonn scoileanna. Tá sé tábhachtach freisin go leanann scoileanna aonair ag déanamh monatóireacht ar thionchar socruithe chun cosc a chur le leathadh COVID-19 chuig foghlaimeoirí agus iad ag streachailt lena chinntiú go mbíonn na heispéiris foghlama chomh bríoch agus is féidir do leanaí agus do dhaoine óga le linn na paindéime seo. Tá sé tábhachtach freisin go leanann scoileanna aonair ag déanamh monatóireacht ar thionchar socruithe chun cosc a chur le leathadh Covid 19 chuig foghlaimeoirí agus iad ar a ndícheall lena chinntiú go mbíonn na heispéiris foghlama chomh bríoch agus is féidir do leanaí agus do dhaoine óga le linn na paindéime seo. Tá an tsraith iomlán tuarascálacha le torthaí mionsonraithe ar fáil ag an nasc atá le feiceáil anseo ar gov.ie.